ndewonu ndị na-ege aka m nwanne unu nwaanyị nwada nne nna anyị abịala izu ụka iweta egwu na ọtụtụ akụkọ ihe ndị mere eme n'izu a ụmụnne akụkọ juru ite unu saa anụ ntị unu na mmiri ịbịa na naijiria kịta ihe na-ewuzinụ okwu a fada mbaka kwuru na onye bụbu onye isi ọchịchị nke anambra steeti ya bụ peter obi na ọ bụ onye aka gọm na ọ ka mma onye merela agadi ma bụrụ onye na-emepụ aka ịchị anyị karịa onye ka ji ndụ ya n'aka ma bụrụ onye aka gọm ịbụ onye isi ala nke naijiria ọtụtụ ndị naijiria akatọọla okwu a nwoke a kwuru ọ pụrụ ịbụ maka na nwoke a bịara n'ụlọ ụka ya o bughị nye ya ego mana ihe m na-ajụ bụ onye ị kpọrọ onye aka gọm na amamihe ya o werela onyinye narị nde naira nye bishọp shanahan school of nursing iji bulie ya ka ọ bụrụ kọleji ọ bụ onye aka gọm ọ batatụghị n'uche ịpụta iche na nwoke a na-etinye ego ebe ọ ga-abara ndị mmadụ mana ihe ọ gara n'ihu bụ ịsị na nwoke a bụ onye aka gọm achọrọ m ịma ihe unu chere ihe ọbụla unu chere biko unu denye ya na ngalaba nkọwa wickedness 100 that's what it is biko kee nke bụnụ wickedness 100 ọ bụ otu nwada onye aha ya bụ Aisha Yusuf kwuru okwu a ọ katọọla ndị na-akwado Tinubu tinyekwara Tinubu unu echefukwala na nwa amadi a sị na ọ bụ oge nwata nwaanyị a kpọrọ Aisha Yusuf katọrọ Tinubu ma katọ ndị na-akwado ya o nyere ihe ịma atụ sị na mgbe ọ nọ na oge agbọghọbịa ya na ọtụtụ ihe ndị ọ na-eme n'oge ahụ ọ naghịzikwa emeli ya ugbu a ya ọkpọkwazie onye mere agadi karịa ya kwesịrị ịnọ n'ụlọ na-ezu ike What I could do eight years ago, I can't do them now. There are things that I could do when I was in my 20s very well. I can't. So just imagine for a moment that because I have certain connection, I've placed people in certain places. Then I now say that, oh, and it has always been my dream to run for the Olympics. Achọrọ m ịma ihe unu chere na ihe a nwada ahụ ihe ọ bụla unu chere biko unu denye ya na ngalaba nkọwa bikonu ụmụnne m ebe ọ bụla unu na-akpọga ụmụ unu bikonu unu kpachara anya obodo adịzighị mma na Anambra steeti achọpụtala ụlọ oriri na ọṅụṅụ ya bụ họtel ebe a na-eji ụmụaka emere ohu mmekọahụ nwoke na nwaanyị ndị uwe ojii anwụchiela ụmụaka iri atọ na ise n'ime ụmụaka iri atọ na ise ahụ mmadụ anọ dị ime ụmụaka eji ha mere ohu mmekọahụ nwoke na nwaanyị n'otu Anambra ahụ a gbagbuola otu nwa akwụkwọ na shawama chelugodunu e nwere ife m chọrọ ka unu meelụ m n'ihi na unu mee ife a na-ekwu ọ ga-enye unu aka ka unu nwee ike na-enweta ife niile afọ igbo amaka tv na-ewetara unu hmm? ihe ị ga-eme kịta ị fụ the red button ị na-afụ ebe ahụ pịa the red button ị pịcha ya ị pịa the like button ị pịgo ya ị dịkwa sure na ị pịgo ya ị dịkwa sure ngwanụ let's continue dịka m nọ na-ekwu ndị ohi awakpoola ọdụ shawama nke nọkwa na Anambra steeti ma gbuo otu nwa akwụkwọ nke na-aga skuul na University of Nigeria Nsụka ma gbuo nwaada ahụ onye a kpọrọ aha ya Mabel Chiamaka Okereke ndị nwe nwa akwụkwọ abaala n'iru uju na ibe akwa nwatakịrị nwaanyị a malitere ọrụ ebe ahụ n'ihi straịk ndị ASUU gba mana ugbu a ọ bụzi onye nwụrụ anwụ n'okwu ASUU straịk a ka na-ekwukwa okwu ASUU straịk a ka otu onye amụma a kpọrọ onye amụma Ritabbi aka God of now now kwuru na ASUU ga-akpọghachite ụmụ akwụkwọ oku na abalị nke iri na asaa nke ọnwa juun biko nụ ka anyị jụọ ya

ihe ọ bụla unu chere unu debe ya na ngalaba mkpụrụ m ka bụ nwanne unu nwaanyị nwa ada Nnenna nọrọnụ nke ọma na-eru izu ụka ọzọ anyị wetara unu ọtụtụ akụkọ na-eru mgbe ahụ unu nọọnụ nke ọma deemenụ